Muli nthawi ino langa dzina ndi Wonga Sabola takulandirani ku programu ya time exclusive pano pa times ndinene kuti i'm sitting in for the usual host of the program Brian Banda who is feeling a little bit under the weather amatipatsira program imeneyi ndi a Rainbow Paint. Ndikufuna ndikuonetsereni mlendo wanga mu program yathu ya lero. Mlendo wanga mu program yathu ya lero ndi mkulu wa bungwe lija la Macra, Director General wa Macra a Daud Suleiman. A Suleiman takulandirani mu program imeneyi. Zikomo kwambiri. Sabata imeneyi tingoti kuyambira kumapeto kwa sabata yatha kwagwa nkhani m'masamba a mchezo komansotu m'malo ena osiyanasiyana anthu nkumakambirana nkhani yokhudzana chimashini or tinene kuti system imene akufuna abweretse ndithu ku macra akuti Trend Analysis Platform. Cholinga chake akuti akufuna adziona nkhani izi ena amatha kumauzana zabodza olo pena zosakhala zachilungamo kumene ndiye. Tikumva kuti pali ndalama zankhaninkhani zimene bungwe la Macra likufuna kugwiritsa ntchito nde lero taitana a Suleman ndi cholinga choti atitambasulire bwino lomwe kuti kodi nkoyenera kuti dziko la Malawi likhale ndi machine amenewa pakadali pano komanso kuti kodi machine ngati amenewa apindulire bwanji dziko la Malawi. Enanso akunena kuti ha! Mpakana ma dollars okwana ma million a ma dollars amene. M'chichewa chathu, ndalama zathu za kuno ku Malawi ndi ma billions a ma kwacha. Nkoyenera kuti dziko la Malawi pamene likukumana ndi mavuto osiyana siyana likhale ndi machine ngati amenewa? Nde a Suleman akhale ndithu akuyankha mafunso amenewa komansotu ena. Mwina ndipemphe kwa a Suleman kuti chifukwa cha chidwi chimene nkhani imeneyi yabweretsa, nkofunika kwambiri kuyankha ndithu moopa Yehova. Tiyambe ndi kuti platform imeneyi tikunena kuti Trend Monitoring. system, trend monitoring platform, kwenikweni kwa munthu wamba, break it down for us, tikukamba za chani kwenikweni? Uh, zimenezi tikukamba za uh, program ya pa kompyuta mm -hmm. imene imapita masamba a mchezo mm -hmm. uh, pa chizungu timati social media platforms nde imakaona uh, nkhani zimene zikusindikitsidwa pa masamba amenewo ndikumazi nkumaziona kuti kodi nkhani zimenezi ndi zoona kapena si zoona nkhani zimene si, program imene itaone kuti ah, nkhani iyi ikukhala ngati siyoona program ija idzikopera nkhani imeneja ndikutionetsa ife kuti pali nkhani imene ikukambidwa yakambidwa ndi anthu okwana ambiri chonchi yakambidwa malo awa ndipo nkhani ichiona chake ndi ichi ndeno idzite- idzitengera zinthu zimene zija kutibweretsera pamalo amodzi ndi cholinga chakuti ifeno tikazionano zinthu zija tidzitha kuona kuti ah, kodi nkhani zo zo- zo- zopanda chilungamo kapena nkhani zabodza pa chizungu kuti fake news ah, zikumayenda bwanji Malawi muno zikumachokera pati zikupita pati ndipo kakoleredwe kake kakumakhala kotani ndi cholinga chakuti no ifeyo no tsopano mwalamulo Tili ndi mphamvu zoti titeteze a Malawi. Tiateteze a Malawi pamene akulowa mu masamba a mchezo, tiateteze a Malawi pamene akugwiritsa ntchito zida za makono za internet, tiateteze a Malawi pamene akugwiritsa ntchito ma foni a m'manja. Pakanali pano munthu akangodzuka, anthu ambiri amene ali ndi foni ya m'manja, choyambilira kupanga asanagwire mswachi amagwira kaye foni yawo. kupita kumasamba amchezo kuona kuti palembedwa zotani nde ife tikufuna kuti anthu amene ajawo akamati akupita pamasamba amchezo pa internet pa maplatform osiyanasiyana akatsekula nkumawerenga zinthu zija adziwerenga nkhani zokhazokhazo zimene zili zolondola zabwino ndi cholinga chakuti akamapanga chiganizo kuti ine tsiku langa ndikuliyamba motere lizikhala kuti tsiku lija likupangidwa pa chiganizo ndi zinthu zimene aona zabwino zimene zingathandize kuti pa iwowo apange ziganizo zabwino zotukula moyo wawo komanso zotukula dziko dziko lino. Kubwera kwa democracy ku Malawi kuno kudabweretsa ufulu oti amalawi azitha kumayankhula olo nkumalemba mwina zimene akufuna. Are you trying to gag Malawians as MACRA? Ayi, eh, ife chimene tikupanga sikuti tikuwaletsa kuti musamalembe. Ife chimene tikunena chakuti zimene mutalembezo ife tidziziwakha nkuziona nkuziika pa sefa nkuziona kodi, kodi izi ndizoona kapena sizabodza mm. mukalemba zabodza anthu ena azitenga akugawananso zabodza zija ife tiziziona kuti zikuyenda bwanji tikatero ife tidzibwerano ndi maprogramu ndi, eh, eh, ndi makampeni mm. ndi ndondomeko zina ndi zina kuti kodi amalawi tiaphunzitse motani kuti akachiona chinthu pa masamba a mchezo azitha kudziwa kuti ichi nchabodza ichi sichabwino mm. chifukwa popanda kuwaphunzitsa amalawi Nde kuti chizikhala kuti chilichonse chimene chabwera tidzichitenga kuti ichichi ndiye choona chifukwa kuti palibepo mlingo umene wakhazikitsidwa ndiye pakuyenera kukhala munthu wina wake kapena bungwe lina lake limene likuyenera kuti liyambe kuyendetsa za mlingo umenewo. Kodi tikamati nkhani yabodza imaoneka bwanji? Imayenda bwanji? tingaiimitse bwanji? Kodi kuipa kwa nkhani zabodza m'masamba a mchezo ndi chiyani? Ndiyeno malamulo mu Communications Act ya 2016 komanso Electronic Transaction and Cyber Security Act ya 2016 komanso Data Protection Act ya 2024, mphamvu zimenezozo zapatsidwa kwa bungwe la MACRA. Ndiye ife chimene tikupanga panopo n'chongopeza chida choti chitithandizire Kodi zinthu zimene zikukambidwa mu, mu, mu malamulo atatu amene ndatchulawo, kodi ntchito imeneyi titha kuigwira bwanji? Sitingathe kumayenda wapansi kumalondola kuti apa pali chani, apa pali chani. Masiku ano sizingatheke, koma tikunena kuti pali mashini, pali makina amene atha kutipangira ntchito imeneyi. Ndiye ife tikufuna kuti tiapeze makina amenewo kuti atithandizire ntchito imeneyi. Chimene chatsitsa dzaye kwenikweni kuti mpakana Macra tiganize zokuti tiyike mashini amenewo platform imeneyo pakadali pano nchani nkhani za digitalization nkhani zoti anthu akugwiritsa ntchito masamba amchezo akugwiritsa ntchito makompyuta akugwiritsa ntchito intaneti pakadali pano zayamba kukolera moto mu zaka ziwiri zapitazi Uh, anthu amene akugwiritsa ntchito intaneti m'malawi muno tachoka pa 18% tafika pa 36.9% nde mutha kuona kuti tapanga double anthu amene akugwiritsa ntchito intaneti komanso no mukaona kuti 36.9% si amalawi onse nde kuti kuli 60, 60, 60% ya amalawi amene akubwera kuti adzalowe nawo mu zimenezi mu za digital zimenezi amalawi amene aja ngati sitakonzekera bwinobwino kuti tiyike ndondomeko zoti ziwateteze adzayamba kulowa mkungopeza kuti muli moto mmalo moti athawamo sitikufuna kuti anthu athawemo sitikufuna kuti anthu akamati akubwera kuti akudzayamba kugwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti adziopa pakadali pano tili ndi vuto lalikulu la ndalama zimene zimakhala ku ku ma mobile wallet ku mpamba ndi ku airtel money anthu ambiri pakati apa akhala akumaberedwa ndalama zimene zija zimene zi- chimene zimapangitsa zimene zija zakuti mmalo moti munthu no ayike ndalama yake ku banki kapena kuti akayike ku mpamba kapena ku airtel money adziyisunga m'manja mwake akamasunga ndalama zija kwambiri anthu m'manja mwawo ndikuti ntchito zolo- zopititsa pansi zozamitsa digitalization zizichedwa chifukwa mu digitalization umayenera kuti munthu udzitha kugula ndi kugula chinthu kugwiritsa ntchito foni yako Ngati ndalama zako zisali mu foni, iweyo sungapange zogula ndi kugulitsa zinthu pa foni pako. Tikamati Malawi akhale otukuka, timakamba kuti Malawi ameneyo adzafike ku digitalization point ndekuti 60% ya Malawi ija ibwere. Nde muona kuti nchifukwa chake chaka chatha chomwechi, 2024, takhazikitsa lamulo la nyuwani. Data Protection Act kusonyeza kuti kodi data ya ineyo ngati Daud Suleman imene yapita ku google.com imene yapita ku facebook.com kapena imene a Sunbird atenga data yanga angapange nayo chani angaigulitse kwa ndani angaigawire ndani ndi data yochuluka bwanji imene a Sunbird ali nayo ya ine ndipo ineyo ndikutha kuiona kuti kodi data ija ikuyenda bwanji ikadzasowa data ija a Sunbird akuyenera kuti andifotokoze chifukwa masiku ano za digitalization zalowaso ndi kuopsa kwake mm -hmm. nde ife nchifukwa chake tunena kuti lamulo labwera 2024 lamulo labwera mu 2024 momwemonso mu budget yathu tinayika kuti tipeze zida zakuti lamulo ilili tiyambe kuligwiritsa ntchito zida zoyamba anthu mm -hmm. nde tinayamba kulemba anthu ntchito oti azikagwira ntchito ku data protection kuja sabata ziwiri zapitazi talemba ntchito wamkulu wa data protection authority ku Macra sabata ziwiri zapitazi nde muona kuti mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu period yomweyiso 24 25 mu budget mwathu tinayikanso kuti tigula zida tigula malaptop tigula magalimoto tigulanso imeneyi trend analysis uh, platform ndi zimene tikupanga apapa ndi zinthu zimene zili kale mu budget ndi mu plan zinthu zonsezi zikukamba zinthu zofanana kuti tizamitse ntchito za digitalisation koma tigwire ntchito imeneyi malingana ndi mmene malamulo akutiuzira ndiye palibepo chinthu china chake chimene chachitika mwadzidzidzi kuti tangodzambatuka basi kuti tiye tigule ichi tiye tipange ichi ayi tikutsatira programu yathu tikutsatira zimene zikuchitika pakati pathu mmene ndakufotokozera lamulo la nyuwani chaka chatha lapangika mpakana lili pano tikupanga zinthu zoti malamulo amene aja ayambe kugwira ntchito nde palibepo chinthu chanyuwani chimene chapangika kupatula kuti tikugwira ntchito yathu malinga ndi mmene malamulo akutiuzira trend analysis platform chimene mukuchibweretsa mu chaka cha chisankho pali mgwirizano uliwonse pakati pa zimene mukufuna kuchita ku Macra ndi nkhani za chisankho Tisangoona chisankho chokha koma tiyeni tionenso zinthu zina ndi zina. Ndi nthawi ya njala ino, ndi nthawi yokusowa mafuta, ndi nthawi yoti anthu ah, ngozi zogwa mwadzidzidzi zikuchitika komanso kuli chisankho. Zinthu zonsezi zikutanthauzira kuti Amalawi ali, ali nawo ufulu wolankhula wofotokoza kuti chikuchitika ndi chani. Akamalankhula ndi kufotokoza muja ife chimene tikufotokoza tikufuna chakuti Tionetsetse kuti nkhani zobodza ndi nkhani zolakwika zikamamanga nthenje pakati pa Amalawi aja, ife tidzitha kuziona kuti nkhani zija ndi izo, zikuyenda chonchi, zikupita uku, ndi kubweretsa mapulogalamu oti tiathandizire Amalawi aja kuti tiateteze. Ndiye palibepo chifukwa chakuti yayi kuli chisankho kapena mvula yachedwa, yayi kapena abusa akuti akuti zitachitika izi ndiye tiyeni tigule mashini awa. Ifeyo ku Macra sitigwira ntchito chifukwa chakuti pali china chake chimene chachitika mm -hmm. malamulo anakhazikitsidwa ndi cholinga choti titeteze mmalawi wina aliyense mm -hmm. ndipo sitimasankha kuti tigwire ntchito yathu yokha mu nthawi yachisankho kapena mu nthawi ya ngozi yogwa mwadzidzidzi kapena mu nthawi imene mvula yagwa kwambiri mm -hmm. ifeyo tikungogwira ntchito nthawi ina iliyonse malingana ndi mmene malamulo akutiuzira mm -hmm. amalawi ambiri awonetsa ndithu nkhawa zawo po atangomva kuti pakubwera ndithu platform imeneyo. Winanso wachikulire ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa zipani zotsutsa nayenso athirirapo ndemanga pa nkhani imeneyi kuonetsa ndithu ah, kusakhutira olo kukhumudwa kwawo makamaka ndi nkhani yogula mashina amenewa. Inu ku MACRA ko mwazimva zimenezi? ife tazimva uh, tili ndi uh, mbali yathu yoti titha kufotokozerera uh, choyambirira chakuti zambiri zimene zakambidwazo sizinabwere officially kwa ife zili m'masamba a mchezo ndiye tikuona kuti ichi ndiye ndi chitsanzo chabwino cha misinformation ndi uh, fake news timakamba ichi chifukwa nkhani zambiri zimene akufotokoza m'makalatawo muona kuti tikatenga zimene timazitcha kuti request for proposal rfp document imene iku- ikufotokozera kuti kodi makina awa adzidzapanga chani ndipo sangapange chani muona kuti zinthu ziwiri zija zikukhala mosiyana kwambiri nde ife ta- tikuzitenga izizi ngati mwayi mwayi chifukwa chakuti pamene tafika apa sikoyamba kuti bungwe la macra lipakidwe matope ndi kunena kuti ikubweretsa chim- spy machine kapena ifuna idzisuzumira spy idaliponso nkhani ya spy machine chaka cha 2010 kuyambira chaka cha 2010 mpaka na 2022 takhala tili ku court kulimbana ndi ma operators kuti atilole kuti tiyike revenue monitoring system monitoring uja ali pamene paja iyinso imene tikubweretsa panopoyi ndi trend analysis monitoring system so muona kuti spy machine wa 2010 uja anangopakidwa matope pamene sikuti amapanga zimenezo cholinga cha revenue assurance manager ndiyoti airtel lero yapanga ndalama zingati pa ndalama zimene yapanga airtel ifeyo ngati ku macra pali ndalama yathu ndi imeneyi kuti tatumizire pachizungu amati invoice mm -hmm. kupanda ifeyo kudziwa kuti airtel yapanga 20 kwacha mm -hmm. sitingatumizire invoice tidikirira kuti iwo aja abwere atiuze mm -hmm. kuti a lero ndapanga 10 kwacha mm -hmm. tilibe mwayi otha kuona kuti ndizoona mm -hmm. kapena ndizabodza mm -hmm. pamene eh, system yabwera pakanali pano timatha kudziwa kuti kodi airtel kwakawale lerolo kwagulitsidwa mayunitsi abwanji anthu agwiritsa ntchito mayunitsi okwana bwanji ma data bundle abwanji ndalama zathu ngati macra ndi zakuti so revenue assurance kugwira ntchito ku uh, telecommunication ku broadcasting kumenenso ifenso timayang'anira kumene kuli mawayilesi amawu komanso mawayilesi akanema tilinso ndi broadcasting monitoring system imene tikuwunika chilichonse chimene mmanena pa times mm. pa wayilesi ndi pa tv pano ife timaona ife timazisunga zimene cholinga chake chakuti munthu akabwera kudzadandaula kuti pa times anena chakuti chakuti ife tisabwereso ku times kudzakufunsani kuti akuti mm. akuti munanena izi ife tingopita pa system pathu paja riwaindi nkuona nkuona kuti apa a times aonjeza mm. tingokatenga kamene kachobwera kwanu kuti palitu nkhani ndiye ngati mwalakwitsa basi ife ti- mafaini sitiumira yayi ku macra tiponya kafaini ukapanda kupereka kafaini tidzabwereka nawo chiphaso chathu chimene timati revocation of license so cholinga chake zonse zimenezo kuti nchoti mbali inayi titeteze amalawi section 151 ya communications act imakamba za consumer protection simungateteze amalawi ngati inuyo musakumvetsetsa zimene zikuchitika kuti zikuwaopseza amalawi ndiye nchifukwa chake ma system onsewa a monitoring ngati regulator tikuyenera kukhala nawo tipange monitor zimene akupanga airtel ndi tnm tipange monitor zimene inu a times mukupanga tipangenso monitor zimene ma courier kampani akupanga munthu akakapereka parcel kuti ndikufuna parcel ipite ku blantyre azitha kuiona parcel ija kuti yafika pa ntcheu yafika pa goli ku blantyre mm -hmm. sinafike ku blantyre kopanda ma system zinthu zimenezi sizingatheke mm -hmm. nde ife ntchito yathu ndi kungounikira osati kulowa mpaka nkukapanga za ukazitape mkati mwa, mwa magajeti kapena mafoni a anthu mm -hmm. teknoloji imeneyo tilibe mm -hmm. mphamvu zimenezo mwa malamulo tilibe mm -hmm. nde palibepo choopsa mmene ndafotokozera moja kuyambira chaka cha 2010 kufika 2022 takhala kumakhoti kulimbana nkhani ya spy machine ya mm. cirms mm -hmm iyinso nkhani yabwera apapayinso ndi chimodzimodzi zimene zijazo zinachitika zija mm. koma ubwino wapano ndi wakuti yatsekulano bwalo mm. loti amalawi afunse mafunso mm -hmm. amalawi aunike ntchito ya macra mm. macra titsekule zitseko ndi zipata zonse mm. kuti m'malawi wina aliyense chimene akufunsa ife tibwere pambalambanda ndikufotokoza ndikuunikira ncholinga chakuti tikamapita utsogoloko aliyense adzipita mofanana koma nkhani yaikulu ndi yakuti ti- ti- timvetsetse kuti malamulo akuti chani kodi zimene macra ikuchitazi zili mmalamulo kodi kulengeza kumene macra yalengeza kuti tifuna tiwapatse osati tapereka contract iyayi tikufuna tipereke contract kwa munthu chimenecho ndi chi- chidziwitso amalawi achitenge chimene chija aunike aone kuti ah, pali vuto ili abwere alembe bwinobwino i think zambiri za contract imeneyo tikambirana komano ena akumafunsa kuti macra ikufuna kuti mwina amalawi tidzimangidwa tikalemba chinthu kumacheza- tikucheza ndi nzathu tikulemba ma- macheza ndi anzathu tikudziwitsana ndi anzathu tidzimangidwa ayi palibepo lamulo limene litha kumangani mm. ife chimene tikunena ndichakuti mungamalemba nkhani zabodza mm -hmm. ife tidzingozitenga nkhani zabodzazo mm. nkutembenuka kuseri kuno nkufotokoza kuti pali nkhani yabodza iyi mm. imene ikukambidwa chilungamo chake ndichi mm. ndipo kuti mudziwe kuti nkhani iji yabodza muone izi izi izi mm. ndi ntchito yathu imene mm -hmm. consumer protection mm -hmm. kuteteza amalawi pamene akupita kumeneko kumasamba amchezo mm -hmm. pamene akupita pa intaneti mm -hmm. ndicholinga chakuti nkhani zokhazo zabwino mm -hmm. ndi zimene aziziona mm -hmm. kumbukirani mu chaka cha 1993 pali dziko lina mu africa muno anthu anaphana anaphana chifukwa cha zimene amalengeza pa wailesi mm -hmm. masiku ano anthu anayamba kupita ku masamba amchezo ndi ku ma internet mm. ngati tisali okonzekera bwinobwino titha kuyambitsanso nkhondo ndi mpungwepungwe pakati pathu mm -hmm. ngati anthu akungolemba zinthu zosakhala bwino munthu aliyense nkupeza kuti chinthu chichi mm -hmm. wachiwa khadi kuti ndi zoona mm -hmm. ndi chifukwa chake tikunena kuti pa ground papasintha sitingamadalirenso kuti eh, titeteze kwambiri ku mawairesi tiyeni tiyambenso kuyang'ana ukuku pa chizungu akuti new media now new media imeneyi singangobwera opanda kuti pakhale zina zake zoti tione kuti ah, tiyike malamulo ati ateteze amalawi tipange program project tipange strategy mupanga bwanji strategy pamene musakudziwa kuti zinthu zikuyenda bwa ndi a Suleman zolembedwa za pamasamba anchezo zimakhala pa mbalambanda munthu amati akalemba ngati ine ndalemba ndithu pa peji yanga ndekuti ndaziyika pa mbalambanda pakufunikanso penepo platform yoti mpaka muzikaunikira zimenezi mmesa zimene ndalembazo zilipo Hey, aliyense atha kulemba zimene akufuna mm -hmm. ndi maganizo ake mm -hmm. koma ife tikunena kuti ngati inuyo mwalemba zinthu zolakwika mm -hmm. zinthu zabodza mm -hmm. ndi ufulu wanu mm -hmm. mutha kulemba chilichonse chimene mukufuna mm -hmm. koma zimene mukulemba zija mukulengeza ku gulu mm -hmm. and MACRA nso itha kumaona MACRA imaona imaona kumene imaona kumene then pofunika pakufunika platform yokuti mpaka mutionongere ndalama zina zake zokagula china chake platform kuti tipanga monitor zimene Eh, chifukwa mmalawi muno alipo anthu okwanira pakati pa 600000 ndi 700000 amene akugwiritsa ntchito masamba anchezo anthu amenewo ali mu gulu la 30 linanena lija kuli gulu lino kukula kwake chaka chino ndi chaka cha mawa lilowaso umu ngati sitikhala ndi ndondomeko yokhazikika bwinobwino yakuti tidzitha kuwunikira mmene zinthu zikuyendera mm. ndekuti ifeyo zimene zikuchitika zija zizingochitika mm. zithamanga mm -hmm. zitisiya ife kumbuyo mm -hmm. ife ngati regulator ntchito yathu ndiyoti tionetsetse kuti chitukuko chikamachitika makina a kompyuta masamba amchezo chikhale chitukuko chokomera amalawi chitukuko chomanga malawi sitikunena kuti musalembe hey, eh, lembani koma ife tilibe anthu ambiri oti tingamakhale kwacha basi kudina masamba amchezo ndiye kuti nkumati pafunikanso anthu mwina 700,000 ena oti azipanga monitor oti azipanga monitor so ife tinati okay tigula mashi- ma- mashini awa tikayika mashini mashini azitiwerengera zina zilizonse zimene tikufunazo nkutipatsa ripoti akatipatsa ripoti ife titenga ripoti ija nkukapanga no ma strategy ndi ma plan ndiye chimene tikupanga ife I think you need to break it down for us mwina amalawi kuti amvetsetse bwino lomwe popereka zitsanzo ine ndalemba pa facebook panga kaya nkhaniyo ndiyo- ndiyoona kaya wina waona kuti mwina njabodza kuchokerano pamenepo nkhani idziyenda bwanji makamaka kugwiritsa ntchito ma- ma- machina amenewa kuti inyo mpaka nkhaniyo ikafike komalizira ife chimene chimene chizichitika nchakuti

Machine aja aphunzira bwinobwino amvetsetsa kuti ku Malawi kuno zinthu zikumayenda motere. Munthu akalemba chinthu tipereke chitsanzo kuti eh, nyanja ya Malawi yaphwera ndikupezeka kuti anthu mazana mazana ayambadi kukamba eh, nyanja yaphwera eh, kaya zikukhala bwanji anthu ena amene ali ndi mabizinesi ku nyanja akhala kuti nkhani ija ayiona ayamba mtima kututumuka ali ndi azibale awo amene amakhala mbalimbali mwa nyanja aku- akudalira nyanja ija akhala kuti iwo ajanso zayamba kuwakhudza tisanafike kumeneko kuti anthu ayambe m- mipingo mipingo yoti athamange akaonedi kuti nyanja ichite tiyimitse nkhani imeneyi kuti iyayi nkhaniyi siyoona nyanja ya malawi sinaphwere madzi mulingo wake mu Lake Malawi ali motere zonsezo kuti tipange tikuyenera kuti timvetsetse ndipo tione kuti kodi nkhanizo zabodzazo zikumayenda bwanji Nde popanda ifeyo kudziwa kuti nkhanizi zikuyenda bwanji, zikuchokera kuti zikupita kuti, sitikhala ndi ndondomeko yokhazikika ngati a bungwe la MACRA kuti titeteze titeteze a Malawi amene akubwera pa masamba a mchezo, amene akubwera pa makina a internet kudzawerenga zinthu kuti tiwapatse ndondomeko yabwinobwino yoti chilungamo chili pati. Chifukwa chake ndi chimenecho. Komanso kumbukirani kuti pali ana ang'onoang'ono. amene masiku ano mukangofika kunyumba mumatenga foni kuwapatsira ana aja ana ang'onoang'ono aja akuyamba kumawerenga kumaona zinthu pa intaneti ali ang'onoang'ono ngati titapitiriza mkhalidwe ongololera zoti china chilichonse chidzitha kulembedwa kaya ndi zabodza kaya zachani chifukwa pali ufulu chifukwa aliyense atha kupanga ndi device yake ana athu aja tikudzala zipatso zolakwika tikudzala mbewu yolakwika mwa ana athu aja ali ang'onoang'ono ana amene aja akamakula azidzatengera zinthu zolakwika zimene awerenga pa masamba a mchezo pano ngati chilungamo tidzapezeka kuti mu zaka 10 15 zikubwerazi tili ndi kamtundu ka anthu kosamvetsetseka bwinobwino zimene zikuchitika chifukwa kuti iwo aja zimene aona ndi zimene zinali pati pa foni paja ngati zili zolakwika zinthu zija Tikanakhala kuti tazichepetsa, taziimitsa komanso pali zinthu zabwino zabwino zimene titha kuma- kuma- kumaonetsa ana aja koma ngati sitidziwa kuti kodi chabwino chimakhala bwanji eh, cho- choyipa chimakhala bwanji pa masamba a mchezo pa intaneti ndipovuta kuti tathandize ana athu amene aku- akugwiritsa ntchito zida zimenezi pakanali pano nde enanso nkumafunsa kuti munthu mwampeza kuti amafalitsa nkhani zabodza misinformation or disinformation kumene pazikhala ma consequences Ah, panopa palibepo lamulo limene likukhudzana ndi zimenezo komano pali lamulo limene likubwera kutsogoloko limene likutchedwa kuti cyber crimes bill Mu Cyber Crimes Bill mu, mwafotokozeredwa milandu 38 imene ikukhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka foni, kagwiritsidwe ntchito, kagwiritsidwe ntchito ka internet, kagwiritsidwe ntchito ka kompyuta kamene utha kuphwanya nako malamulo. Zimenezo zikadzafika pa nthawi yake ndi pamene tidzaone kuti aowe, akuti ukapanga chakuti mlandu wake ndi wakuti so zimenezi pakanali pano zili ku ministry of justice zikachoka ku ministry of justice zipita ku parliament a parliamentinso akaziunike akakavomereza tidzatha no kudzati okay kumalawi kuli cyber crimes act malamulo amene akufotokozera kuti usapange ichi ndi kompyuta yako usapange ichi ndi foni yako usapange ichi ndi, ndi masamba a intaneti a mchezo zimenezitu kumayiko enanso ambiri akunjawo zilipo kale ndipo muona kuti anthu ambiri amene amapanga zinthu zoti akulemba zabodza kapena za- zamijedo kapena zonyoza amene ali kumayiko akunja muona kuti amazilemba zinthu zija mchichewa kapena amazalakwitsira dala mayina aja chifukwa akudziwa kumayiko koko kuli malamulo oti ngakhale iwo ali pa masamba a mchezo sangathe kulemberatu kuti a, a daud suleman chakuti chakuti straight chifukwa maiko akunjawo atukuka za, za, za data protection za, za privacy protection ali nazo chidwi kwambiri kuti sungangolemba zinthu uh, m- m- mulimonse mmene ukufunira nde ifenso ngati dziko lama- sitingamangokhala kuti basi tingokhala opanda malamulo tingokhala opanda ndondomeko yoti zinthu zizidziyenda bwanji sizimayenda choncho tikubwera kumene ku za digitals

Kwa amene mungotipeza kumene, pulogalamu iyi ndi Times Exclusive pompano pa Times ndipo mlendo wanga m'pulogalamu imeneyi ndi mkulu wa bungwe la Macra a Daud Suleman. Tikuunikira nkhani yokhudzana ndi Misinformation and Disinformation Platform imene a Macra akufuna ndithu akhazikitse. Ndalama zankhaninkhani, ma dollars akutchulidwa okuti aperekedwe ndithu ku kampani ya ku Ghana. Ndiye Mkulu wa kampani imeneyi, makamaka mkulu wa bungwe limeneli la Macra, akutiunikira bwino lomwe zina n'zina zomwe zili zoona komanso zimene zisali zoona. Cholinga chake tikufuna kuti pamene tikupita chitsogolo, ngati pali mafunso tifunsiranetu pompano kuti tonse tizitha kuyendera limodzi popita chitsogolo. A Suleiman, nkhani yokhudzana ndi contract ndi kampani ya Hashcom ya ku Ghana, pakutchulidwa ndithu mamiliyoni ankhaninkhani ngati mabiliyoni malawi kwacha mwina atafotokozani kwenikweni chilungamo chake chili pati Ah, ndizona ah, contract yo sitinayipereke ah, pakadali pano tili mu mkati mwa ndime kuti tikafike poti tipereke contract tili chapakati apa nde chifukwa chake tapereka intention to award kuti tili ndi chikhumbokhumbo choti tiapatse contract makosana awo Uh, value ya contract yo ikhala 1.5 million us dollars nde pakadali pano ndi pamene pa stage imene pachichewa ndekuti mabiliyoni ndithu mwina 3 billion malayiwayo ndiye ndalama zimene zikufuna ziperekedwe ku kampani imeneyi ya ku ghana ndi ndalama zimene tikufuna kuti tigulire makina amene atithandizire ntchito kudzera kwa anthu amene akugulitsa makinawo amene ofesi yawo ili ku ghana mwazitenga kuti ndalama a macra macra ndi kampani yoti imapanga ndalama zambiri uh, macra pa chaka imagwiritsa ndalama zo- uh, zokwana 60 billion malawi kwacha macra tikamayamba chaka chichi timapanga zimene zimatchedwa kuti budget ndi mapulani mm -hmm. mu budget mwathu muja mumakhala zinthu ziwiri kodi mu chaka chino tiononga ndalama bwanji mm -hmm. tikati kuononga ndalama ndotanthuza tilipira masalale tigula matiyi tigula fuel tilipira airtime tilipira rendi ya maofesi athu komanso tigula zida zanji zimene zitithandizire pamene titagwire ntchito mm. mbali imodzi ndiye kumakhala kumeneko total kuti yakwana ndalama zingati mbali inayi tili ndi njiraso zimene kodi tipanga ndalama bwanji zichokera kuti ndalamazo zikhala zambiri bwanji ndipo pakutha pa chaka tidzapanga ndalama zambiri bwanji ndalama zimene titaononge ndalama titapange timazibweretsa pamodzi nkuona kuti kodi pansipa tapanga chani pali ndra- ndalama zimene zitatsalire kapena pali ndalama zimene palibe ngati pali ndalama zotsalira ndoti tili ndi profit ife ngati a macra koma pakakhala kuti palibe ndalama zatsalira ndoti tapanga losi sono ife ngati bungwe la macra mu chaka ichichi tikaphatikiza zimene titaononge zimene titabweretse tikutsalira ndi chithumba chokwana 13.5 billion malawi kwacha imene ili Tsali nazo. imene ili profit profit imene timapanga ndiye timakabweza kwa mwini wake wa kampani mm, amene ali boma amene ali secretary to treasury mm -hmm. amene amayang'anira budget ya Malawi mm -hmm. amene ali ndi chithumba chimene chimagula fuel chimalipira masukulu ma, ma, masalare a aphunzitsi mm -hmm. chimene chimagula mankhwala mm -hmm. zina zili zonse amapanga ndi secretary to treasury mm-hmm. mmodzi mm -hmm. mwa amene amakakhuthulira ndalama mchithumba mwake mm -hmm. ndi macra mm -hmm. nde ifeyo malamulo akutiuza kuti tiyang'anire mu sector ya communication koma poyang'anira mu sector ya communicationyo sitidziononga ndalama tidzipanga ndalama tikapanga zimenezi pali ndalama zotsalira ndalama zotsalirazi si zathu sitingapatsane mabonasi kapena kukazi kuti tigulire chani aa timakazibweza kwa mwini wake wa kampani chaka chamawa tiyambiranso nde mukakamba za bungwe la macra pachaka annual turnover yathu ndi 60 billion malawi kwacha U- chaka chino dividend imene tikulipira profit imene tapanga ndi 13.5 billion malawi kwacha mu zaka zitatu zapitazo timapanga profit ya 5 billion so kuchokera mte- mu zaka zitatu zapitazo kufika pano mwina tapanga times 3 Ta- tapanga multiply times 3 profit imene tikupanga izitu sizingangotheka mwa zokha zokha popanda kuti mwa, muna, munapanga ma investment ena ndi ena popanda kuti mwalemba ntchito anthu odziwa ntchito yawo popanda kuti kagwiridwe kanu ka ntchito ndi anthu amene akuyenera kupatsani ndalama kapita pamwamba mm -hmm. nde mutha kuona kuti chifukwa choti tina, tinapanga ma investment angapo panopo ndi izizino zimene tikukololazi muona kuti izizi revenue assurance system timaikamba ija imene inkatchedwa kuti spy machine ija mpaka ndi pano ikugwi- ikutakula 24 hours a day kuona kuti airtel tnm uh, uh, mtl access apanga ndalama zingati globe internet uh, inc mwapanga ndalama zingati ife nkumalembera ma invoice awo kumapanga izo nde muona kuti zimene zasintha pakati pa zaka zitatu zapitazo ndi pano ndi ma investment ena ake zinthu zimene tabweretsa result yake onani profit imene tikupanga kuchoka pa 5 billion pano tafika pa 13.5 billion chaka cha mawa tikuona ngati tifika 20 billion profit mkulakwa kunena kuti chifukwa choti zinthu zayamba kuyenda bwino maprofit akuzunguzanino ku macra mufunano muyambe kuseweretsa ndalama ife sitikuseweretsa ndalama chimene tikupanga apa ndikugula zida zimene zitithandizire kuti ntchito yathu ipite patsogolo Ntchito yathu ikapita patsogolo ndiye kuti a Malawi akutetezedwa akamagwira ntchito masamba a mchezo, akamagwiritsa foni ya m'manja, akatumiza parcel yawo, akamvera wailesi, akamaonera kanema. Atetezedwe a Malawi. Chachiwiri, aliyense amene akubwera ku Malawi kuno kuti afuna adzagwire ntchito mu sector yathuyi, apeze malamulo komanso apeze pa ground mpoti mpowavomereza kuti atha kupanga zinthu zimenezo chachitatu tionetsetse kuti chitukuko cha intaneti chitukuko cha digital chikufalikira kwa wina aliyense mmalawi kaya ali kumidzi kaya ali kutawuni kuno ndi zonsezi kuti zitheke tikuyenera kukhala ndi zida zipangizo tikuyenera kukhala ndi anthu tikuyenera kukhala ndi magalimoto tikuyenera kukhala ndi nyumba tikuyenera kupanga lendi nchifukwa chaketu pa ulendo uno chaka chino cha 2025 tikutsegula maofesi ku mangochi tinagula kumeneko nyumba ya, ya, ya, ya mafloor atatu ikhala macra office tinatsegula ofesi ku mzuzu tatsegula head uh, region office kuno ku lilongwe tatsegula region office ku, ku, ku blantyre tikukamanga head office ku mvera zonsezi kusonyeza kuti bungweli likuyenda bwino bungweli likutukuka bungweli likufikira wina aliyense ndiye tingamafikire anthu amalawi mu njira imodzi njira ina yosamafikire chifukwa kuti zonsezi zikuyendera bwino limodzi zipatso zake ndikuti yang'anani mabalansi athu tikuyendetsa bwino bungwe tikupanga ndalama zokwanira ndi mpaka na ndalama za nkhaninkhani ziditikayipatse kampani yaku ghana zikanatha kutheka kuti amene awina contract anali akumalawi akanakhala kuti akumalawiwo analembera kuyambira pa 13 september 2024 tinayika mu newspaper ya times ndi newspaper ya nation kuti tikufuna kugula chipangizo ichi tinakayika pa website ya ppda macra ikufuna kugula chipangizo ichi Tinaikanso pa mawebusaiti akunja amene amatchedwa kuti Tenders Portal. Macra ku Malawi ikufuna kugula izi ndipo kagwiridwe ntchito kake ndi aka. Imeneyo imatchedwa International Competitive Bidding, pambalambanda, wina aliyense anaziona. Makampani a m'Malawi muno, imodzi yokha ndi imene inabwera kudzagula bid document. Makampani awiri akunja, imodzi ya ku Ghana imodzi ya ku America ndi amene anabwera kudzagula bid document. Ndiye mutha kuona kuti sitinangonyamuka ndi tizikwama tathu basi kupita kumeneko kuti ayi inu tabwerani mudzapange izi ayi. Tinalengeza and anthu anabwera kudzagula, anthu anayankha. Sitingakakamize makampani aku Malawi kuti bwerani mudzapange zinthu izi ngati iwowo eni akewo akuwopera patali kuti sitipanga. Ndiye chilichonse chachitika apa, chachitika pa mbalambanda, chilichonse chikuchitika apa chikuchitika motsata lamulo ndi mlingo umene Public Procurement and Disposal Act imanena. Ndiye ndondomeko zonse zimene tikupangazi tili mkati mwa ndime motsatira Public Procurement. Ndiye sitinganene kuti ha chifukwa kuti ndi aku Ghana musawapatse contract ah, chifukwa ndi aku Kenya musawapatse contract tili ndi masystem ena amene venda wake ndi waku South Africa tili ndi system ina amene venda wake ndi waku France tili ndi system ina amene venda wake ndi waku India anthu amenewawo nditi anapanganso chimodzimodzi tinalengeza anayankha anabweretsa tinaona Tina- ti- ti- ti- tinayezayeza tinaona amene aku- akukamba za nzeru tinapitiriza ndi amene akukamba za nzeru koma inu mukudziwa kuti pakadali pano dziko la Malawi lili mkatikati mwa kusowa ndalama zakunja ndi zoonadi kuti dziko la Malawi lionongere ndalama pa izizi ndizofunikira kwambiri ku digital ku- ku- ndi chiopsezo chachikulu cha dziko lino kuyambira chitetezo cha dziko lino komanso chitetezo cha anthu ana ndi azimayi masiku ano mafoni a WhatsApp afika mpaka nakumidzi masiku ano mafoni oti ali digital akupezeka ndi ana ang'onoang'ono omwe ife ngati a MACRA tikufuna kuti Amalawi ambiri adzigwiritsa ntchito makina a intaneti tikufuna Amalawi ambiri adzipanga zinthu zomveka bwinobwino pa masamba a mchezo Tufuna makampani ambiri a chimalawi achoke pomalandira ndalama za hard adzilandira ndalama za digital kuti afike pamenepopo Amalawi ambiri akhale ndi chikhulupiriro pa masamba amchezo Amalawi ambiri akhale ndi chikhulupiriro pa makina a intaneti ncholinga choti atha kuzisunga ndalama zawo mmafoni atha kulipirira chinthu pa foni tikafika pamenepopo poti Amalawi ambiri akutha kupanga china chilichonse akufuna pogwiritsa ntchito foni ya m'manja kapena makina a intaneti ndekuti tafika kumene akumaitcha kuti digital economy kumeneko ndekuti zinthu zimayenda mwansanga zinthu zimayenda bwino aliyense apanga dzindalama zambirimbiri koma tiwateteze Amalawi tionetsetse kuti Amalawi aja zi- chilichonse chimene chikupangika sakuopsezedwa sakunenedwa sakuberedwa sakupanga zinthu chifukwa chakuti anthu akuwauza kuti tiyeni tipange zayi akupanga zinthu zimene akumvetsetsa kuti chimene ndikupangacho ndi chani. Kuti tifike pamenepo tikuyenera kuti tizike maziko okhazikika. Maziko amenewo nde ndi imene Data Protection Act 2024, ndi zimene za Cyber Crimes Bill tikunena kuti mu 2025 mu, a Parliament tadutsitsani lamulo ili. Akadutsitsa lamulo limeneli lizabweranso apa. Ndi zimene tikunena zoti Data Protection Authority talemba ntchito munthu. amene atayambe kulithamangitsa gawo limeneli kuti ligwire ntchito yake kupita chitsogolo so muwona kuti zinthu zambiri zimene zikupangikazi ndi maziko tikungoyamba kumene ngati Malawi ndiye tiyeni ti- tigwirane manja kuti tipange maziko ovomerezeka maziko olimba maziko oti tikamabwera ndi za digital kumtundako zikhale kuti zinthu zonsezi zikuyendera pamodzi zateteza Mmalawi, zatipatsa mwayi oti tithe kupanga bizinesi pa intaneti osaopa kuti wina andibera, wina anditonza, wina andinyoza. Munaonatu masabata apitawo Tabitha ndi Temwa Chawinga adandaula ku dziko la Malawi kuti amanyozedwa pa masamba a mchezo. sananena kuti timanyozedwa munthu akationa ah, am- anthu akaona ndiye kuwasangalalira hey, Tabitha hey, chachani akazungulira kuseri akulemba pa, pa, pa, pa, pa, pa twitter pawo pa facebook pawo zinthu zonyoza anthu omwe aja so kaganizidwe kameneka kakuyenera kutenga nthawi kuti tichoke poma pomangokhalira kunyoza kunyoza tabitha ndi temwa kufika poti tikuwasangalalira Tifika pakuti iwo ajanso adzitha kuona kuti asamaope ayi. Muganiza kuti Temwa ndi Tabitha amasangalala kupita pa internet a Malawi kukatsekula basi azione zinthu apange Malawi football basi aziona zinthu zimene tikumalemba zowanyoza zija. Imagine being there once.

even here in our digital Malawi. nde inu mumati mukakhala ku MACRA ko a Suleman mukuona kuti nkhawa za malawi zikuchokera pati Ifeyo kwambiri nkhawa za Malawi zikuchokera pa anthu amene amakondanso misinformation kwambiri. Anthu amenewa ndi amene akuona ngati kuti lam- uh, system imene ikubwera kuti iwapane kapena kuti system imene ikubwera kuti iwaletse asalankhule izi asapange izi chifukwa ngati panali kudandaula kwenikweni kodi chinthu chimenechi sitikuchimvetsa kuti chiku- chikukhala motani aliyense akanatha kubwera ku ofesi kwathu aliyense akanatha kutilembera ifeyo direct ndikubwera ndikukhala nafe pansi ndikuti tafotokozani chikuchitika ndi chani ngati sanamvetsetse akanatenga madocuments awo athu ndikupita nawo kwa anthu amene amazitsata za it za technical za digital kuti kodi abwana Mukaona izizi zikutanthauza chikuchitika ndi chani? Akafotokozera anthu aja kuti apapa chikuchitika ndi chakuti chakuti, iwo aja abwereno adzatifotokozere ife kuti a apapa zikuyenda mwa chonchi zikuyenda mwa chonchi. Ndili pano ine sindingathe kuyika mlomo wanga pa nkhani za mafuta a galimoto ku Malawi chifukwa choti ineyo ndilibe expertise imeneyo sindimazitsata. Chimodzimodzinso nkhani za digitalisation, nkhani za ma systems, alipo anthu amene amazitsata m'Malawi muno amene amatha kuziona kuti zikukhala bwanji. Koma ubwino wake ndi woti sinanga ulendo uno ndi woti kuli freedom of speech, kuli freedom of expression komanso kuli easy access to digital platforms nde wina aliyense panopo wasanduka subject matter expert. even nkhani za digitalization even nkhani za mis even nkhani za analysis because chizungu chochikuti trend analysis platform aliyense wasanduka expert so ife tikuona kuti palibe vuto lembani mmene mungalembere koma mudziwe kuti mukamalembamo ife sitisunthidwa ngati simukutsatira lamulo limene ifeyo tikutsatira chifukwa tikamangoti tidzingodumphira china chilichonse chimene chachitika kunjakutu zophokosaphokosa ndi ndi zambiri wina aliyense akulankhula zimene akulankhula koma ife tangokhala pakona pathu kuti process imene tikutsata ndi imene ili mu public procurement and disposal act tili pa ndime iyi tikanali mkati mwa munda tikupita uko Act'yo ikunenanso kuti titha kuimitsa motani? Titha kuimitsa chifukwa chiyani? Nde kaya ena ake akuwa kwambiri apanga motani, ife tingoayang'ana kuti ah okay, nanga titani? Chifukwa malamulo akutiuza ife kuti tipange act motani. Nchifukwa chake tinabwera pa mbalambanda kukalembetsa mu newspaper, tikufuna kupanga ichi. Chikanakhala kuti ife tili ndi kampeni kumphasa, Panalibe chifukwa chopitira kukanenera ku newspaper kuti a tikufuna kupanga izi titani. Tikanakhala kuti ifeyo system iyi tikufuna kuti tiigwiritse ntchito zifukwa zina zolakwika, tikanaidulatu project ija mu magawo atatu or magawo 4. Threshold, amati threshold pachizungu ikanakhala yafika poti sikundilola ine ngati controlling officer kuti ndidzipita kumbalambanda kukalengeza, ndikanaipangatu project. tizinthu tating'ono ting'ono ting'ono ndikudzazilumikiza zinthu zija kumbuyo ndikupeza kuti chisystem chija mmene chopangikiramo chapita kutsogolo koma zimenezo ndipanga chifukwa chani pali chifukwa chimene choti tibisire ayi nchifukwa chake kuyambira pa 13 september 2024 tinalengeza kuti tikufuna kugula ichi bwerani mudzagule chifukwa chake pano kuya kufika pa 15 kuyambira pa 15 january talengezaso kuti nkhani ija tafika apa kusonyeza kuti ife tikumapanga chilichonse pambalambanda koma amene akungopangira zinthu mmakona umo mmakona umo kumanyoza kulemba izi kunena izi ifetu sitingathe kuyima chifukwa kuti social media a- a- anthu akwiya motere anthu apanga motere pamene address yathu akuidziwa kumene timapezeka Lamulo la public procurement lilipo pa internet akulidziwa. Mm -hmm. Apeza munthu wa IT amene akuzitsata zinthuzi. Eh. Munthu wa IT yo waikapo maganizo ake pa chinthu chimenechi kuti ndicholakwika potere potere. Mm -hmm. Eh, abwere. Ndi munthu wa IT yo azakhale apo. Ndeno munthu wa IT yo adzatifotokozere kuti apa ayi ichi chotsani, ichi konzani chonchi, ichi pangani chonchi, ichi. Ndizimene ife tikufuna. Koma zoti munthu ulibe ukadaulo wa IT, ulibe ukadaulo wa za digitalisation, ulibe ukadaulo woti ma system amayenda bwanji, watulutsa chikalata chako ukunena kuti Macra isiye zimenezo? Aaa iyayi, pamenepo tisiye chifukwa chani? Mukanakhala kuti lero siinu mkulu wa Macra, muli kunja kwa Macra, mudakalola Macra iyike mu syst, iyike in place this platform? ine mu 2010 ndinali kunja kwa macra mm -hmm. mu 2010 ndinali memba wa bungwe limene limatchedwa ict association of malawi mm -hmm. ineyo uh, ndinali mmodzi mwa anthu amene kuti chinthu chimenechi nchofunikira kuti amacra agwiritse ntchito mm -hmm. so palibepo chifukwa chakuti ulendo uno kuti macra imene ilipoyo mm -hmm. uh, ine kulibeko mm -hmm. ikupanga izi kuti ndikananena kuti aa siyani ah, zimenezo ayi mm -hmm. ndikanaika mlomo wanga ngati ntaonetsetsa kuti technically chikuchitika ndi chani technically ma api amene akufunidwawo ndi ati technically technology yawo ikuyenda bwanji ikupita kuti ikukatenga chani chikabwera apa zinthu zija zikutani pokhapokha ndamvetsetsa kuti zinthu izizi zikuyenda molakwika nde nditha kuyikapo mlomo wanga koma chinthu choti chifukwa chakuti aliyense akudumpha inenso ndidumphe aliyense akukuwa inenso ndikuwe zimenezo nde zimene zikupititsa patsogolo misinformation imene tikuyikamba ija tikuyenera kuti tidzi tikhale anthu omvetsetsa zinthu kuti chikuchitika ndi chani tisanayike mlomo wathu chifukwa chakuti pa internet paja basi tu ndi keyboard uti ukhale keyboard warrior munthu woopsa kwambiri chifukwa kuti uli mukarumu kwako ukulemba zinthu kutuluka pambalambandapo kukufunsa zomwe zija wanena zija chibwibwi chokhachokha ayi aa sineyo e kumangonjenjemera so Digital isatipatse ife amalawi kuti tiluzenso aa pachizungu amati kaganizidwe kabwinobwino. Chimene macra yapanga nchakuti amene ali ndi kutsutsana ndi zimene tikupangazi abwere. Akabwera muja afotokoze technically chinthu ichichi sichabwino chifukwa apa, apa, apa. Koma musangoti pachizungu amati throwing the baby and the bathwater. at the same time no no no musangotiika tonse mchiblanketi kuti zonse zinthu zoyipa siyani musapangenso aa ah, ah. penipeni pamene palakwika ndi pano tapalozani okay kodi apa apa titha pakonza kapena ayi sitingapakonze ah, okay technically apa tichotsa pena ndi pali apa apa titapakonza chonchi bwanji eh pakhala bwino ifetu nde amalawi amene tikufuna amenewo osati amalawi oti basi muvi wachiponyeponye basi kumangotigenda kumangotinyoza popanda kubwera mwachindunji nkudzanena kuti system mukupangayi ikuononga maufulu apa apa apa amalawi akhale ndi mantha kuti tikamachezano masiku ano pa facebook kaya kucheza pa twitter kaya kucheza pa chani tikhale ndi mantha kuti big brother is watching no Sitingakwanitse kupanga za big brother is watching sizingatheke ndi maiko mwina ochepa okha amene amayeserako kuti apange koma ifeyo ngati Amalawi one tilibe ukadaulo woti tingakhale nazo zima system zimene zikuyenera kuti zipange zimenezo two anthu amene amapanga za online za social media chanchani ndi ochepa kwambiri kuyerekeza ndi 21 million ya Amalawi amene alipo koma izo sizikunena kuti chifukwa kuti ndi ochepa nde macra isakhale nacho chidwi ayi macra ntchito yake ndiya mmalawi wina aliyense ngakhale zitapezeka kuti pa likoma paja pali munthu mmodzi yekha amene akukhalapo macra ikaonetsetsa kuti munthu mmodzi ameneyo azimvera wailesi aonere tv kukhale foni ya mmanja kukhale internet mmodzi ameneyo chifukwa kuti ali ndi chanzika cha malawi ameneyo ndi mmalawi ifeyo ndi ka tiononga dzindalama dzambirimbiri tionetsetsa kuti mmalawi ameneyo akhalenso connected nde ntchito yathu ife siyoti ti- ti- tipondereze kapena tayimitse anthu nchifukwa chake nkhani iyi ya big brother is watching ya spy machine ndi misinformation ndi chitsanzo chabwino cha misinformation chifukwa chake kuti anthu akanamvetsetsa bwinobwino kuti system ikupanga chani akanabweretsa nkhani zina zoti ife ndi iwo tikambirane koma chifukwa sitikuchimvetsetsa komanso chifukwa aliyense akukuwa chifukwa aliyense akulemba uh, zinthu ah, ifenso tiyeni tilembenso izi ifenso tiyeni tipange izi mm. pamene chilungamo chake chili pakati koma asuleman pali nzeru kuti pa nthawi ino imene dziko lamalawi lili ndi mavuto tikatenge about 3 billion kwacha kukagulira system imeneyi mmalo moti tinene kuti ndalama zimenezi tiyeni tikagule chimanga ndalama zimenezi tiyeni tikagule tithandize madera amene mwina amalawi avutika kwambiri pakadali pano Chimodzimodzi ndikufunsa kuti kodi pali nzeru kuti tidzilipirabe ntchito masalary anthu amene akugwira ntchito ku macra pali nzeru kuti ti- macra ikhalebe ndi maofesi tidzipanga renti pali nzeru kuti uh, a mera a- akhalebe kuti ali ndi maofesi pali nzeru kuti a sunbird adziotcha nyama ndi tchipisi pamene dziko la Malawi likudutsa m'mavuto osiyanasiyana dziko la Malawi ndi boma la Malawi ndi chinthu chachikulu kwambiri muli tizinthu ting'ono ting'ono timene tikuzungulira ting'ono ting'ono timene tikuzungulira tina sitikuzungulira bwinobwino tina tikuzungulira bwino tina tikuzungulira kwambiri ndiye sitinganene kuti chimashini chonsechi chiyime chifukwa choti mawiro awa sakuzungulira pamene kuli mawiro ena akuzungulira. Ngati MACRA ikupanga chinthu chimene chili mu mphamvu zimene zinapatsidwa, section 4 ya Communications Act imanena za duties, powers and functions of MACRA. Ngati zinthu zimene zili mmenemomo zikuchitidwa ndiye kuti bungwe la MACRA ngakhale dziko lino likhale likuyaka moto kaya kotani koma ngati Lamulo likutsatiridwa musadandaule nalo MACRA muzidandaula ndi eni ake a ma sector ena ndi enawo kuti akupanga chani kuti akonze mbali zawo. Aliyense ali pa mpando wake, aliyense ali ndi gawo limene akuyang'anira. Kodi ife ngati a MACRA Tikuyang'anira gawo lathuli bwinobwino? Zinthu zikuyenda? Makampani akupita patsogolo? Kodi kumeneko anthu akutetezedwa? Kodi kumeneko makampani akupanga profiti? Kodi kumeneko ifeyo ngati a MACRA tikutha kupanga profiti tikukabweza ku boma? Ngati yankho lili ee, asiyeni a MACRA aja apange. Ngati kuli kwina ndi kwina kumene zisakuyenda bwino motere motere, imeneyo si nkhani yoti MACRA ingayankhepo ngati kulibe fuel ngati kulibe fertilizer ngati kulibe mankhwala ngati aziphunzitsi sakulipiridwa pa nthawi yake ngati kulibe madzi okumwa imeneyo si nkhani yoti MACRA ingaikepo mlomo wake chifukwa lamulo mu section 4 ya communications act siimakamba zimenezo imakamba kuti MACRA muzipanga izi Nde asiyeni a MACRA ayende mu njanje yawo imene ili mu communications act. Akaphotchola mu njanjemo then you should fault them. Koma ngati akuyenda mu njanjemo ndipo train yawo ikuyenda bwino bwino, iyayi aombereni mmanja, ayamikireni. Chifukwa china ndi chimenecho chakuti mu chikhalidwe chathu kuyamikirana chimakhala chinthu chovuta kuti chibwere. Koma kutsutsana, kutonzana ndi kuchepetsana. Nde nchifukwa chake mavuto oti sakukhudzani nyumba mwanu koma mavuto ali kwa aneba anu inunso musakazingire chifukwa choti aneba anu agona ndi njala Si, moyo sumayenda choncho nde ife tiloleni mpata ulipo pano titha kukwanitsa kugula zida zimene zitithandizire mu bajeti mwathu zilimo sizikuononga bajeti sizikuononga profiti tili bwinobwino tikupanga zinthu zimene zikutsatana ndi malamulo ngati yankho lili eya asiyeni a MACRA apitirize zimenezozo lilipo dziko lina lake mwina m'maiko amene atizungulira olo mu africa muno limene lili ndi platform ngati imene maiko ambiri mu africa muno amapanga zimenezezi ku south africa amapanga ku zambia amapanga ku tanzania amapanga so dera la digital sikuti munthu umangoyendamo kumangoti yaviyavi kupanga zinthu zimene kupanga chanchani popanda ena ake kuona kuti kuti chikuchitika ndi chani zikukhala bwanji sizimayenda choncho ife moti tikuchedwa nchifukwa ndanena kuti tikuzika maziko tikuyamba pa maziko anzathu tu ali ku roofing level achina rwanda achina kenya ali ku roofing level sitingalimbane nawo koma ifeyo tidzafika Tiyeni tiike kaye maziko athu abwinobwino mmene tikupangiramu, pang'onopang'ono, chifukwa choti tikudziwa kuperewedwa kwathu, tikudziwa kufupikidwa kwathu. Koma sitingangokhala kuti, Ah, ndife osauka, ndife otere, tisapange izi. Ayi, ndiye kuti tikuwononga generation imene ikubwera kutsogoloku. idzapeza digital malawi wolakwika ameneyo ajanso adzagwiritse ntchito molakwika ndi tidzaonongeratu dziko pamapeto kaye mwina pomaliza pa zonse ah, malawi malawi amene akutionera pakadali pano ali kuchitipa ali kuti ena mwina ali ku nsanje ena mulilongwe ena kublantyre amene apindula chani ndi ndondomeko imene amalawi apindula chifukwa chakuti tsopano Bungwe la macra likhalano ndi upangiri woti litha kumathandizira kuti kodi tikamalowa mu zimenezi za digitals tiyende motani, kodi nkhani zoipa, nkhani za, za fake news, nkhani za misinformation zimaoneka bwanji, zimakhala motani. Ife zimene tiphunzire pa system imeneyi tipitanso ku Ministry of Education tikakhale nawo pansi kuti ah, maphunziro a ku primary, muonjezeremo kuti ana adziphunzira zinthu zoterezi za digital tipitanso ku ministry of education kukawauza kuti maphunziro aku secondary taonjezerani izi kale muja tinali ndi civics civics inkatiphunzitsa kuti titha oloka bwanji pansewu chifukwa kuti magalimoto anali ochepa amayamba kumene ukafika pa zebra crossing uyang'ane uku uyang'ane uku uyang'anenso kenako utsogo- u- udutse nsewu nthawi imene ija civics inkapanga zimene zija chifukwa kuti nkhani za magalimoto zinali zikungoyamba kumene chimodzimodzi panopo zimene tikunenazi zakuti tipangenso civics ya za digital ana ali kumbuyo nawonso aphunzitsidwe kuti kodi utha kumaoloka bwanji zinthu za digital ndiye ifeyo ngati a macra sitingakafike kumeneko kuti kukapereka upangiri ku ministry of education ku malawi institute of education ngati ifeyo tisakumvetsetsa kuti zinthuzo zikumayenda bwanji zikumachokera kuti zikupita kuti ncholinga kuti oh tisinthe lamulo ili or tisinthe regulation or tibwetse strategy sitingapange zimenezo ngati tilibe kuthekera kwakuti tikutha kuona zinthu zija kuti zikuyenda bwanji pachizungu akuti monitoring ndiye nkhani ya monitoring ndi nkhani yoti ndiyofunikira kwambiri kwa ife ngati regulator ndicholinga chakuti ntchito imene tikugwira idzitsatira chilungamo cha zinthu mmene zikuyendera tisamangolota kuti ah no tsekani no pangani izi eh, pangani izi. chifukwa zimenezo tiwonongadi maufulu anthu koma tifuna kuti tidziona kuti zikuyenda bwanji ndikupita kwa azinzathu ta okay tiyeni tipange chonchi tipange chonchi cholinga consumer protection section 151 ya communications act koma tikugwira ntchito malingana ndi ma duties and powers and functions a macra mmene inaperekedwera mu Communications Act. Mhm. Kumapeto kwenikweni tsopano kwa zonse, ndondomeko imeneyi ikubwera kutangosala miyezi 6 kuti tipite kuchisankho, si njira yosololera ndalama kuti zithandize mwina pa kampeni? Mmene imayendera uh, pa chizungu amati public procurement mm. ndi zinthu zoti zimayenda pang'ono pang'ono pang'ono mm. kuchokera pano pokafika September mwina itha kukhalaso kuti contract ife ndi akosanawo sinasainidwe o tasiyananso kuti sitipitirira limodzi Kwa- kumbukirani ndinati tili mkati mwa ndime sitinafike pa mapeto poti contract yaperekedwa tasayinirana nde kuti uko tisolole ndalama kuti zipite kwina zikathere mpata umenewo apapa s- palibepo ndiponso mmene zimayendera za public procurement kuti ifeyo tifike poti tikasolola ndalama nditikanangopita kuseli kwa nyumba osabweranso kumbalambanda kumachita kuonetsa kuti ah, afuna kusolola ndi awa ndi awa. Mwina izi zikukhala zowadabwitsa aMalawi kuti ah kodi public procurement imakhala chonchi? Chifukwa chakuti mwina ndi koyamba kuti anthu ambiri akuonetsapo chidwi pa mmene zikuyendera mmene kampani imodzi ya boma ikugulira zinthu zake. Koma makampani ena onsewa amapanganso chimodzimodzi, amalembanso m'manyuzi, amapanga izi. Komano panopo chosangalatsa n'chakuti tapeza bwalo ngati ili loti ifenso tili ndi mwayi ngati a macra oti tifotokozerere palibe chifukwa choti tithawe palibe chifukwa choti tibisale palibe chifukwa choti tioneke ngati kuti ah, sitikufuna kuti timvere zimene anthu akunena nchifukwa chake tikubwera poyera kunena kuti ah, zimene munenazo ngati ndi zoona tatsatani ndondomeko yake mubwere tikhale pansi zimene mukunenazo ndi zoona Tiyeni tipange chonchi. Ifenso ngati a macra tikutsata lamulo. Malamulo athu ndi awa, awa, awa. Ngati pali pamene mukuona kuti taperewera, munene kuti macra yaperewera pa lamulo ili apa. Pamenepo ndeno tiyeni tiyime. Koma zoti tingoti basi chifukwa kuti anthu ambiri a- a- a- akulemba izi akulankhula izi akulankhula izi eh, ndiye kuti sitifikatu kutsogolo kwa ndime tidzingoyima palipose chifukwa tsiku lina lililonse munthu wina wake alemba chinthu tsiku lina lililonse munthu wina wake alemba chinthu Tsono ife ngati a bungwe la MACRA tili ndi plan, tili ndi strategy, tili ndi budget, board yathu inapanga approve, ST, secretary to treasury, mwini wake wa company anapanga approve kuti wonongani ndalama izi, pangani ndalama izi, mudzandipatse ndalama izi. Ndi ma approvals amenewo pogwiritsanso ntchito malamulo ena, ngati tikupanga zinthu zimene zili pakati apapa ndiye kuti sitinalakwitse china chilichonse. MACRA Director General Daud Suleiman, we wish we had more time on this subject because Yakodola ndithu chidwi cha amalawi ambiri koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cholola kubwera mupologalamu imeneyi ya Times Exclusive ndithu nkuwaunikira amalawi pa nkhani imeneyi. Ndikukhulupirira kuti mafunso ambiri mwayankha ndithu koma ngati aliponso mafunso ena tidzakuitananinso kuti mudzayese kulongosolanso makamaka pa nkhani zimenezi. Cholinga kuti tiyendere limodzi pasakhale ndithu kusiyana pamene tikuyenda makamaka mu ndondomeko imeneyi. Langa dzina ndi Taonga Sabola. Ndikuthokozeni chifukwa choti munali pomwepo kufikira sabata ya mawa.